ok eh, n balimaw aw ni su ni n balimakɛ commandant mete bɛ yan an bɛna sigi ka kuma fɛn damadɔni kan marche min kɛra kunun samedi le 8 ani jamana kunkanko problème fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ u yɛrɛ ka yɔrɔ a bɔra yɔrɔ min na ka se yan degun min b'olu kan tɔɔrɔ min b'u kan jamana yɛrɛ taabolo ye min ye min kɛlen bɛ ka mɔgɔw lamuruti n'o dogolen don jamana kɔnɔdenw ani kɔkan mɔgɔw la an bɛ kuma olu bɛɛ kan fɛn min ye sini lundi le 10 o wulikajɔ ye n galama ko la an bɛ kuma aw ye dɔɔni o kan an bɛ galama in walawala ye dɔɔni ka mouvement walawala dɔɔni k'an ka laɲiniw walawala ye dɔɔni bon ee, sani an ka don kuma kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ ye nous saluons tout le monde ee, minnu banna nin kasaara ninnu na nin wagati in na an ka foli bɛ ka to an ka dugawu don bɛ ka to u somɔgɔw ye k'a ta segu mara la fo ka taa se kidali mɔgɔ o mɔgɔ banna ala ka hinɛ bɛɛ la ala ka yafa bɛɛ ma ka bɛɛ dayɔrɔ sumaya commandant mete an ti sanni an ka don kuma kɔnɔ an bɛ foli belebele kɛ ka ɲɛsin nana amidu jabate ma musokisɛ don polisiw bagara min ma k'a bugɔ an balimamuso in u ɲɛ na ko bugɔli b'a to a b'i da dɛ ou soit bugɔli b'a to a bɛ décourager tiɲɛ yɛrɛ la a baramɔgɔw ani jabatelakaw u bɛɛ kan k'u kun kɔrɔta dololakaw bɛɛ kan k'u kun kɔrɔta k'a fɔ ko nin ye musokisɛ de y'u cɛ la ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka barika don a la donc euh, commandant i nana bamakɔ i nana marche la donc euh, an bɛ kuma dɔɔni donc min b'i bolo k'a fɔ mɔgɔw ye ani foli i bɛ kuma daminɛ n'o ye d'abord n balimaw assalamu alaikum hali bi aw n'aw denkɛ aw n'aw balimakɛ de commandant mete ka bɔ fo mɔti nka bi an bi faaba yɛrɛ kɔnɔna na ni n balimakɛ n'o ye amara bacili ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fasojɔ kɛnɛ kan tuguni donc maliyɛnw aw bɛ diɲɛ fan o fan ani cdr mɔgɔw k'a daminɛ mali kɔnɔ yan fo mali kɔ kan afrique europe extérieur continent eh, américain an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an ka gidiba yɛrɛ n'o ye arasi baci ye an b'a fo dantɛ foli mun na kango kankuru kankuru don bɔyi baci n'o ye kɔɲɔkɛ kura ye ok e, bɔn an b'a daminɛ kunu marche la n'o ye samedi le 8 marche ye mm -hmm. Bon, tubabu ɲuman na ko pour enterrer un homme rusé, il faut avoir appris à être beaucoup plus rusé que lui. mɔgɔ min ɲɛna k'a ka kegun pour que i k'o su don i b'i pan a ka keguya kunna de donc u ye fɛɛrɛ tigɛ ka taa bourse travail eh, ka taa eh, bourse travail yɔrɔ ani place de la liberté ka t'olu bɛɛ bloqué bon an y'o de fɔ aw ɲɛna mɔgɔ ti ninnu bolo koyi nin bɛɛ la u ye mali sɔrɔsiw mali gendarmew mali gardiw bi yɔrɔ o yɔrɔ u ye dɔ b'a bɛɛ effectif la k'a bɛɛ bila ka na bamakɔ nin marche in dɔrɔn kama marche ko yɛrɛ problème ye jumɛn ye fɔlɔ jamana in bi taabolo min kan jamana réalité ye min ye jamana kɔnɔdenw bi ka balo cogo min tɔɔrɔ min b'u ni kan an ka autoritéw kelen bɛ k'o de dogo kɔfɛmɔgɔw la u ye journaliste bɛɛ san presque journaliste min bɛ yen n'a ma san a ka dɔgɔn donc jamana tiɲɛ ye min ye aw kana kuma o kan u k'a essayer dɔrɔn ka kuma nkalon kan walima ko minnu bɛ yen ni nafa t'u la aw m'a ye kuma o kuma u b'a essayer ka wuli ka mouvementnin dɔ ka mankannin dɔ créer walasa ka an perturber extérieur lajɛba in rfi tɛ france 24 tɛ tv5 monde tɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ mali kɔnɔ u t'a si kuma fɔ commandant filɛ nin a bɛna kuma fɛn dɔw kan mɔpiti mara la dɔgɔkun fila kɔnɔ mɔgɔ hakɛ min sara nin wagati in na misi hakɛ min taara dugu hakɛ min bɛ yen nɔ n'u ma se ka récolte kɛ u ma sɛnɛ kɛ dugu hakɛ min bɛ yen n'o jenina ka taa n'a baganw ye k'a mɔgɔw faga min bolila o bolila ka tila ka tasuma don balo to la an bɛna kuma o bɛɛ kan marisi nin ko in na an bɛ karamɔgɔ buye n'a ka mɔgɔw fo kosɛbɛ ja lalɔma n'a ka lalɔmaya a tɛ se a n'a lalɔma n'a ka lalɔmaya bɛɛ a tɛ sɔn ka lalɔmaya lase bɛɛ ma ninnu ko ko marisi tigɛ buye ka mɔgɔw nana u ye kɛnɛ ci k'u ka marisi kɛ seulement u ma mɔgɔ ye mais an n'olu ma ɲɔgɔn ye joona plan tun ma f'u ɲɛna k'a fɔ bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ i ka commune na ne ko ninnu tun ka mɔgɔw to ka marché calmement o tun ma fisa ni nin bɛɛ ye n y'o de fɔ aw ye ne kɛlen ka mɛn ko arrêté bɔra ko marché interdira bilahi a diyara n ye parce que an tun bɛ marché min kɛ an tɛmɛn'o kan pewu o kuma tɛ yen marche nin an tɛ se ka continuer ten itinéraire kelen ten to an tɛ se ka continuer n'o ye fiyewu fo ko ka kɛ an ka hakɛw lanɔgɔlen don an ka laɲiniw ma sabati jamana tɔɔrɔlen don ka ta bamakɔ yan nɔ ka taa bila fo kayi kɔfɛ ka taa yen fana na ka taa bila fo kidali banamankɔrɔ yan nɔ u bɛ mɔgɔw minɛ ka busan k'u ci ko parce que k'u ma burumusu don o bɛɛ ye ko ye an tɛ se ka continuer ka fɛn min accepter donc marche ko la u ye nin de laɲini mais nin ye révolution daminɛnen de ye jamana bɛ ka halaki ka taa fɛ walahi hali n'an ye ninnu to yen n bɛna min fɔ aw ye hali n'an ye nin pouvoir nin to yen fanga in jasira ka ban fanga in barika banna pewu o de kɛlen bɛ u ka jatigɛ ye u ka u dimi dimi bɛɛ kun y'o de ye diɲɛ don o don kow bɛ tiɲɛ ka taa fɛ ala ye diɲɛ don o don da problème kuraw de bɛ bɔ mais u kɛlen bɛ k'u da de o bɛɛ kan maliyɛnw a ye kululi ni mɔgɔ min bɛ yen dɔnbaga journaliste b'i bolo i ka kuma fɛ k'u k'u yɛrɛ dɔn u k'u danbe dɔn u k'a dɔn k'u ye maliyɛn ye ka to nin fanga in kɔfɛ nkalon kan k'u ka wariw minɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye u bɛ ka tiɲɛ dogo mɔgɔw la o tɛ maliyɛnya danbe ye wari kama u bɛ k'u ka faso ci ni problème min b'an da la walahi bilahi journaliste nɔ b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔ jahili ninnu nɔ b'a la a kana fɔ u kɔ cogo si la ils sont responsables dedans ee n bɛna n bɛna kuma di sani an ka bɔ o paragraphe kɔnɔ fɔlɔ ee marche ɲɛna kosɛbɛ an ni wasara kosɛbɛ ka d'a kan marche tun kɛkun ye de ka yira mɔgɔw la ko fɛn dɔw bɛ yen u man ɲi an b'an ka hakɛw laɲini mais u kɛlen bɛ ka nkalon min tigɛ communauté internationale ye u tun bɛ fɛ k'o nkalon dogo mais an ka bɔli o y'a to olu yɛrɛ bɔra kalama ko mali ko mali kow man ɲi parce que tasuma tun mɛnɛna yɔrɔ dama min na mɔgɔw révoltera yɔrɔ dama min na ga gazi kɔni tɛ foyi ye o an tɛ siran gazi ɲɛ gazi siɲɛ fɔlɔ k'a sama o de ka jugu n'o tɛmɛna ka ban gazi bɛ k'an bolo i n'a fɔ wusulan donc an bɛna foli yɔrɔ la an bɛ buye ka mɔgɔw fo an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ka bɔ maliyɛn den ɲuman an b'a bɛɛ fo hypocrite minnu fana tun b'an cɛ la an ma ɲinɛ o kɔ an minnu tun bɛ yen mais u bɛ ka information di o kuma an b'o fɔ réunion kɛyɔrɔ la parce que an y'u bɛɛ tɔgɔ relever o si tɛ to yen u tɛ to yen dɛ donc commandant n bɛna kuma d'i ma fɛn min ye mopti mara ye tɔɔrɔ min bɛ yenkaw kan i ka dɔɔni fɔ an ye o kan d'abord amara ne b'a fɛ yanni an ka kuma daminɛ fɔlɔ n b'a fɛ an ka wuli an ka une minute tasibila kɛ an balima minnu n'o ye fulaw ani dɔgɔnɔw n'u ye ɲɔgɔn fa ka fagali jugu mun kɛ depuis k'a ta mercredi fo ka na se bi ma ne b'a fɛ an ka wuli an ka une minute tasibila kɛ ka ɲɛsin an dɔw bi
Okay.
amara i bɔra ka ɲininka a diyara n ye a bonyana ma parce que jamanadenw bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ mun bɛ jamana kɔnɔ mun b'a to jamanadenw b'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ jamana kɔnɔ jamana télévision so n'o ye ortm ye olu de bɛ se ka taa jamana kibaruya ta ka na ka na da fasodenw tulo kan nka an nana ye k'a fɔ o jamana o jamana teleso in n'o ye ortm ye o bɔra ortm ya la o kɛra orpm de ye ORPM o ye fɛ IBK an'a ka famille ta de ye fasodenw ta tɛ tuguni parce que ko min bɛ kan ka dérouler la Mali kɔnɔ ko min bɛ kan ka dérouler la Mopti centre kɔnɔna na k'a fɔ ko jamana teleso de bɛ yen nɔ o tɛ kan ka taa ka t'o o ja ta ka n'o yira jamana denw na f'olu de kɛlen don ka teleso bila k'a kɛ président n'a ka famille ta ye. aa siriki n'fa konate n y'o de fɔ n ko kiiriba bɛ e ni ala cɛ parce que n y'o de fɔ n k'e k'i fa wari i ba wari i fa place e tɛ siratu tigɛ fesi n'i ni maliyɛn denw ma kiiti amara n'i bɔra k'a jate minɛ mopti centre kɔnɔna an b'a daminɛ ni bayangara yanfan ye fɔlɔ parce que n y'o de f'i ye n ko moti ye côté fila de côté kelen o bɛ ji yanfan fɛ côté kelen o bɛ kuluma yɔrɔ la Kuluma yɔrɔ o de ye yɔrɔ jumɛn ye o de ye k'a ta Baɲaŋara Bankasi fo Koro Amara n'i bɔra a kalama k'a fɔ an bi waati mun na sisan tɛ dɛ k'a ta depuis waati jumɛn fo sisan an bi a bi san joli bɔ lafiya ye kelen ye a ti ye don o don i b'a sɔrɔ programme a bi ɛɛ problème bɛ aggraver de don o don ka taa kɔsa nin na i bɔra a kalama ne ye accident kɛ n kun dalen don i b'a kalama n'i y'a ye hali n ma se ka na joona Yaliko i ka fɛn na accident de y'a to n ma se ka na nka n ko nin marche in ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ n kɛnɛyara o ma kɛnɛya n bɛ na parce que fasojɔ don donc n'i y'a ta bankasi avant n ka na sisan ka n da ka don mercredi ta in na kɔsa nin na i bɔra a kalama a tɛ tɛmɛ 20 jours kan u taara fo bankasi ville kɔnɔna na ka taa dugutigi minɛ ka bɔ fo bankasi ville kɔnɔna na ka taa n'a ye dugu sukorokun na ka t'a da k'a kantigɛ k'a faga k'a sogo sarada sarada i b'a fɔ komi n'i ye eh, wayew ye misi faga sisan k'a boso u b'a sogo da k'a sarada sarada cogo min na u ye dugutigi eh, su kɛ ten nɔ de maa hakɛ mun sar'o la maa si t'a hakɛ dɔn autorité bɛ yen nɔ u ti kan ka intervenir ni rien fosi fosi fo ka na bɔ o don na o 20 jours in na ka na se bi an bɛ don mun na n'o ye dimanche ye mercredi don aa n balimaw a gɛlɛyara dɛ walahi n bɛ n kali ala la a ka bon n ka kali kama n bɛ n tɛgɛ da kuranɛ kan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw n'aw b'a dɔn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni kɛlɛ bɛ yen nɔ ko somali wo siri wo eh, iraki wo eh, eh, eh, fɛ afganistan wo walahi mopti centre kɔnɔna a ka jugu n'a ye bilahi n ye n kali ala la a ka bon n ka kali kama joli de bɛ bɔn 24 heures sur 24 heures mɔgɔ de bɛ sa o ye diɲɛ ma don o don ye guerre civile de filɛ nin ye mopti centre kɔnɔna na dɔgɔnɔw ale ni filaw ani donsow filaw bɛ taa dɔgɔnɔw ka yɔrɔ la ka taa jeni ka tasuma don a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a faga dɔgɔnɔw fana bɛ taa filaw ka village la village mɔgɔ bɛɛ k'a faga muso kɔnɔmaw u t'a to yen denyɛrɛni ye amara u t'a to yen u bɛ dugu mɔgɔ bɛɛ faga ka tila ka tasuma don dugu la k'a jeni tuguni nin trois jours nin kɔnɔ maa min sara a ka ca ni maa kɛmɛ fila ye trois jours nin kɔnɔ maa min sara amara nin côté fila bɛɛ a ka ca ni maa kɛmɛ fila ye bilahi ala hali suw tɛ se ka ta amara mopti centre kɔnɔna na n'o ye bankasi kɔnɔna ye mali autorité sigilen don u ɲɛ b'a la u t'a yira jamanadenw na u t'a fɔ jamanadenw ye jamana filɛ ka wuli siya yɛrɛ maliden yɛrɛ damaw olu de filɛ nin ye ɲɔgɔn na tan amara ka ɲɔgɔn faga a kuma tɛ fɔ maa ye a ti yira maa la a ti yira arajo la ni rien fosi fosi or que jamana de guerre civile guerre civile de filɛ mopti centre kɔnɔna na walahi ala i bɛ diɲɛ ma yɔrɔ o yɔrɔ dɔn mopti centre kɔnɔna ka jugu n'a ye bi bube taara k'a taara ka taa papiye siɲɛ dɔgɔnɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ ayi depuis a y'o papiye siɲɛ amara i b'a fɔ i ye esansi de ta ka kɛ tasuma kan ko tɔ ɲagara de ka taa walahi ala o ye ko tɔ juguya de o ma foyi bɔ a la bube y'a kulo bin ka na a bɔra mopti a ye taali mun kɛ yen k'a bɛ taa papiye siɲɛ dɔgɔnɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ ka ban depuis papiye siɲɛna i b'a fɔ o de ye esansi kɛ ko tɔ yɛrɛ la a juguyara maa si m'a fɔ alhamdulilahi muso kɔnɔmaw filɛ ka faga k'u kɔnɔ fara denbilenninw filɛ ka faga villagew filɛ ka jeni ka baloso bɛɛ jeni n'o ye bondo ye k'a bɛɛ jeni n y'a video ci e amara ma a b'i bolo n t'a dɔn n'i y'a ye n y'a bɛɛ ci i ma whatsapp kan n y'o de fɔ image bɛ yen dɛ walahi an b'an miiri jamana in bonya de kama hali bi image dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire an tɛ se ka a bɔ quoi n'an balaka dɔw y'a ye amara u ja ka fɛ a b'u kɛ cogo dɔ la quoi
mais dɔn ninnu n b'u bila sini ou bien sini dɔn ninnu ye minnu ci i ma a t'i bolo wa son ni image don n b'u fara ɲɔgɔn kan n'ala sɔnna ma aw ni ala cɛ an bɛ jamana nasugu jumɛn na ko ala ka hinɛ o jamana na ala ye mun de fɔ ala bɛ kuma k'a yɛrɛ kumakan sɔsɔ wa a ko ne ka fantanw bɛ yɔrɔ min n ka misikinɛw bɛ yɔrɔ min n ka dɛsɛbaatɔw bɛ yɔrɔ min n'olu de tɔɔrɔla ka degun n bɛ halaki ni ɲankata de ta k'a don o jamana kan mali problème maliyɛnw n b'a fɔ aw ye fɛn fila tɛ dɛ fɛn kelen de don bilahi hake hakɛ mɔgɔw ka hakɛ de darakilen don k'a minɛ u la donc aw kana dan kuranɛ ma dɛ a ye fɛn kalan mun tɛ kuranɛ ye bilahi ala t'a duwawu jaabi parce que ala tɛ kuma k'a yɛrɛ kumakan sɔsɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw bi mali la u sigilen don u ɲɛ b'o la u t'a fɔ wajulikɛla mun fɔra ala ye mun fɔ i k'o fɔ mɔgɔw ye ale ni degun mun bi dɛsɛbaatɔw ni fantanw kan i k'o fɔ mɔgɔw ye ani faamaw ye e wajulikɛla sigilen don mɔgɔw filɛ ka faga k'u kantigɛ u ka hakɛ minɛlen d'u bolo u ka baganw filɛ ka daraki e da ti bɔ k'o fɔ diɲɛ mɔgɔw k'o mɛn e da ti bɔ k'o fɔ solution ka sɔrɔ e la an fɛn bi bɔ de ka faama ka fanga protéger k'aw kana bɔ an kana bɔ e maa maa b'a fɔ an kana bɔ n'i ba de y'an wolo an ti bɔ kɛ ou bien n'i fa de y'an wolo an ti bɔ kɛ o cɛ ti yen mun bɛ se ka an ka bɔli bali ni ala ni kira tɛ o cɛ ti yen nɔ e b'a fɔ an kana bɔ kun jumɛn kama parce que V8 kura bɛ dil'i ma i pɔsi falen don a bɛ 150 tɛ sɔrɔ nɔfɛ nafolo bɛ dil'i ma mɔgɔw filɛ ka sa la n ye n kale ala la maliyɛnw walahi ni mɔgɔw ka hakɛ ma segin u ma walahi mali tɛ sumaya mali sumayali amara hali a san ma jɔ fɔlɔ walahi ala tellement que amara ko mun bi kɛla amara n'i y'a ye i tɛ se ka da la ko nin bi kɛla mali kɔnɔ ou bien ko nin bi kɛ mɔpti centre kɔnɔna na amara ka tila k'o gouvernement kelen k'o de bi kan ka eh, polisiw bɔ ou bien gardiw ka mɔgɔw bugɔ k'olu ka taa se u ka enemiw la amara o tuma ala ko ye nkalon ye wa u bi kan ka maa minnu bugɔ yan marisikɛla amara muru b'u bolo wa marifa b'u bolo wa bese b'u bolo wa main vide amara aw de bi kan ka bɔ k'olu bugɔ k'aw ka seya yir'u la or que jamana fankelen bɛɛ darakilen filɛ amara mun bi jadisiw bolo o ti mali o ti mali eh, faamaw bolo yɔrɔ mun darakilen d'u bolo bilahi a ti mali faamaw bolo jamana fankelen bɛɛ binnen don k'a ta segu fo mɔpti bakɔfɛla kuma ti fɔ bayangara bankasi koro kuma tɛ fɔ jɛnɛ ka jugu n'a bɛɛ ye est ce que gazi cikun bɛɛ yɛrɛ o de ye pour que mɔgɔw kana dɔn min yɛrɛ bɛ ka kɛ kɔfɛ min yɛrɛ yɔrɔ min minɛnen don u t'a fɛ mɔgɔw k'o dɔn i ka kuma kɔnɔna na i ko min sara i ne ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na mercredi tɛmɛnen mercredi ni sisan cɛ ko min sara ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ fila ye bilahi a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ fila ye n ko hali su ma se ka taa suw ma se ka taa suw dalen don yen u ma taa ka taa intervenir ni ɲɔgɔn cɛ dugu joli cira ka jeni dugu mun cira ka jeni ka eh, fɛ ka dugu ci a ka ca ni dugu mugan ye mun jɛna o tasuma don m'a ci ma wa a t'i kunna wa a dugu ninnu localité fɔ i ka dugu damadɔni tɔgɔ fɔ bon dugu ninnu a bɛɛ sɛbɛnnen don a la eh, eh, o bɛ koro yan fan ayi bankasi yan fan fɛ O ni koro fana ta tɛ kelen de o ye bankasi yanfanfɛla de ye ouais mais dugu minnu jɛna olu jɛna bankasi fan fɛ olu jɛna bankasi yanfan de fɛ olu ma jɛni koro yanfan fɛ ayi fagali ni jenini bɛɛ kɛra bankasi yanfan de fɛ o tɛ koro yanfanfɛla ta ye dɛ nin ye n bɛ ka ka bankasi yanfan dɔn nin tɛ koro ta ye ayi o fana ye bankasi de ye semaine dɔ in ta ale ni nin bɛɛ o bɛɛ ye bankasi de ye cɛ in ye dugu dɔw tɔgɔ fɔ an hakili tɛ dugu ninnu tɔgɔ la dɔɔni dugu ninnu tɔgɔ ka gɛlɛn dɔɔni a sɛbɛnlen don n bolo téléphone na yan fulaw bɛ taa u bɛ taa dɔgɔnɔw ka yɔrɔ eh, mɔgɔ bɛɛ faga ka tasuma don a village bɛɛ la i y'a ye n ye mun ci i ma ye fo mɔgɔ ninnu bɛ kan ka na mobili la parce que fula ninnu ye eh, dɔgɔnɔ minnu faga u taara ni su ye ko u tɛ su di donc dɔgɔnɔw fɛnɛ ye convoi wuli ka taa k'u bɛ t'u ka su minɛ donc olu taara su kun bɛ minnu bolo olu fɛnɛ y'o mɔgɔ bɛɛ faga ka tila ka tasuma don dugu la k'a jeni mais fɛn dɔ fana bɛ yen nin ko in mopti mara la ni dɔ ye kuma ɲɛf'i ɲɛna dɔ wɛrɛ b'a ɲɛf'i ɲɛna a bɛ k'i ɲɛna ko o kuma fɔra ɲɔgɔn kan non localité ka ca kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na yen yɔrɔ la a ka ca mɔgɔ min bɛ yɔrɔ min o bɛ yen ta de fɔ ɲɛna mais yɔrɔ kelen bɛ yen nɔ qu'il faut bien souligner an ni fulaw kuma na fulaw ko ko olu ni olu ka dɔgɔnɔw tɛ ɲɔgɔn na dɔgɔnɔw ko ko fula minnu bɛna tiɲɛni kɛ k'olu ka fulaw tɛ parce que localité nin na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn donc an t'a dɔn précisément où est le problème il paraît que mercenaire dɔw nana fula mercenaires b'a la dɔw ko ko donso ninnu fana dɔw ye mercenaire ye mais o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye min kɔni ɲɔgɔn tɛ an ka wuli an k'an ka hakɛw laɲini jamana ka lafiya mɔgɔw ka u yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ ninnu bɛ marifaba minnu bɔ u bɛ marifaba ninnu bɔ min u bɛ nin balo in bɔ min u bɛ nin carburant bɛɛ bɔ min u bɛ nin eh, moto baden ninnu bɔ bɔ min ni mɔgɔ t'u financer donc o yɔrɔ f'an k'o jateminɛ kosɛbɛ kɔmandan dugu hakɛ min jenina a ka ca a bɛ joli bɔ dugu hakɛ mun jenina ka tila k'a balo jeni ne y'o de f'i ye dugu hakɛ mun jenina a ka ca ni dugu mugan ye mun jenina n'a balo bɛɛ u ye denyɛrɛninw faga muso kɔnɔmaw fagara village dɔ euh, mɔgɔ min sera ka boli e, i sen tɛgɛ y'i kila a y'i kila n'o tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bi a bɛɛ fagara côté fila bɛɛ u bi ɲɔgɔn faga la de quoi c'est à dire a kɛra guerre civile de quoi guerre civile mais an kan ka kuma min kan i b'a dɔn u bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que ka an ladade kosɛbɛ e ɲininen don ne ɲininen don mhm. n'a tun fɔra yɛrɛ k'e bɛ ka nale u tun b'i bali ka don kosɛbɛ ne kɔni jɔlen don fɛn bɛɛ kan donc an bɛ yɔrɔ min na sisan anw tɛ siran o an b'a dɔn ninnu bɛ ka min labɛn an kama an b'a dɔn de quoi ils sont capables n'a ye yɔrɔ min na journalistes minɛna k'u latunu c'est que il y a des choses que qu'ils veulent cacher donc nin ko in filɛ nin hali i ka taa bɔnbu ci ameriki ka na i dogo mali la a ka wusa i k'i da don nin kuma na parce que nin ye fɛn ye boubèye ni a ka président lankolon an'u nɔfɛ mɔgɔw u kɛlen bɛ ka fɛn min dogo u kɛlen bɛ ka dogo de dɛ u ye journaliste min san a tɛ se ka compter ka ban k'u kan'u da don nin na an ka facebook page caman bɛ yen u tun bɛ to ka nin kuma kɛ u y'u wele telefɔni na k'u bagabaga ka tila k'u wele ka wari proposer u ye k'u sen bɔ a la donc mɔgɔ minnu tora a ko la mɔgɔ minnu b'a kɛlɛ da fɛ halisa mɔgɔ minnu bɛ ka nɔ eh, centristew ka eh, kow sabati vraiment u ni foli ka kan parce que ko don ko min tɛ ko denni ye n'i ye mɔgɔ dɔw ka publication ye n bɛ yɛrɛ ɲininka barikadenya bɛ min hɔrɔndenya bɛ min ladiridenya bɛ min aw bi centre la problème sugu bɛɛ b'aw fɛ yen hɛrɛ t'aw ka dugu la nordistew fana bɛ ten aw ɲanina aw tɔɔrɔla fɛn bɛɛ dara aw kan est ce que mɔgɔ kan ka sɔrɔ gawo dugu kɔnɔ a n'a lamini na ko mɔgɔ min bɛ sɔn k'a fɔ hali bubɛyi ma ko i ni sɔgɔma a man ka sɔrɔ cogo si la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'aw kan bubɛyi nɔ b'a la degun o degun b'aw kan bubɛyi nɔ b'a la centristew dɔgɔnɔ fara fula kan bamanan fara maraka kan kɔrɔbɔrɔ a fara a siya o siya bɛ centre la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'aw kan walahi nin gouvernement in de nɔ don maa lankolon dɔw bɛ facebook kan taaɲɛ t'u kɔnɔ dusu t'u kɔnɔ u tɛ se k'a bɔ clairement k'a fɔ k'u bɛ ibk soutenir la donc mɔgɔ minnu bɛ ibk contre la walima mɔgɔ minnu bɛ mauvaise gouvernance contre la u bɛ bɔ k'u b'olu de critiquer maa lankolon don maa ta tiɲɛnen don aw kan'u lamɛn aw kan'u jate yɛrɛ tile fila nin n'an ye caman ye ni min ko k'a bɛ kuma ci bɛ d'o ma ni min ko k'a bɛ kuma ci bɛ d'o ma sani olu k'u sigi hakilintanya ni yɛrɛdɔnbaliya la ani danbɛntanya la k'u jɔ ko aw bɛ wuli ka marche kɛ aw bɛ ka nin wulikajɔ kɛ k'o man ɲi marche kɛkun ye jumɛn ye wulikajɔ kɛ kun ye jumɛn ye mɔgɔw bɔ kun ye jumɛn ye mɔgɔw ka laɲini yɛrɛ ye mun ye problème b'an ka jamana kɔnɔ a problème ka ban est ce que o fɔli o ye kuma jugu ye wa depuis quand o fɔli o sera da jenini ma an bɛɛ maliyɛn ye ci bi bɛɛ la haminanko bi bɛɛ la mais mɔgɔ si man kegun ni mɔgɔ si ye k'a fɔ i b'i yɛrɛ kɛ kegunmani ye k'i da i ka intérêt kɔfɛ wallahi billahi n'an y'i sɔrɔ an ka sira kan a bɛ bɔ i da k'a ma bɛn parce que an tɛ mɔgɔ musalaka kunasini ni bi cɛ mɔgɔ minnu ye publication kirikara kɛ min taara f'u ma a ma dogo mɔgɔ si la commandant jamana in taabolo man ɲi i kumana min kan o ye mopti ye ni ne ye dɔɔni fɔ gawo kan sisan i dabali bɛ ban gawo de n'a ye min diya o bɛ taa mɔgɔ dɔ faga foyi tɛ bɔ a la enquête tɛ kɛ u b'a fɔ ko les enquêtes sont en cours a kuma tɛ taa yɔrɔ la surakaw b'u ka loi k'u yɛrɛ ye arabu b'u ta k'u yɛrɛ ye kɔrɔbɔrɔ b'u ta k'u yɛrɛ ye siya o siya bi yɔrɔ in na a bɛɛ b'a ka justice k'a yɛrɛ ye hali dɔw bɛ yen n'o ko karisa ye n mɔkɛ de faga ka kɔrɔ u bɛ taga o minɛ k'o faga dɔw bɛ yen nafolo b'a kɔ a bɛ baara kɛ ka ɲɛ olu olu bɛ ma u bɛ milieu min na olu fana b'o milieu la u bɛ t'o minɛ u bɛ t'o tigi ni bɔ a ni na fu mɔgɔw tɛ ka fɛn fɔ o la ne ko mun de problème kelen bɛ yen nɔ min tɛ gawokaw kan ne ɲɛ t'a la o u bɛ mɔgɔw enlever mɔgɔw yɛrɛ tɛ se ka n'a bɔra minusma gawo minusma mɔgɔw n'i taara gawo minusma la i ye a protéger don cogo min na hali maison blanche ma protéger ten wa an ka ɲɛmɔgɔw i yalala dugu kɔnɔna n ye yɔrɔ caman ye dantanfɛn jasilen tɛ k'an ka autorités bɔ u kɛlen bɛ ka ministère ministère minnu yɛrɛ kan ka mɔgɔw sauver ministère minnu kan ka mɔgɔw lakana o ministère u kɛlen bɛ ka taa cɛncɛn de kɛ bɔrɛbaw kɔnɔ k'o kɛ ka yɔrɔ nin bɛɛ lamini u ka taɲɛ kɔni bɛ fɛn fɛn na mɔgɔw u ka taɲɛ bɛ fɛn fɛn na u bɛ wari sɔrɔ fɛn fɛn na u b'o kɛ ninnu filɛ nin ye an y'o de fɔ ɲɛna an tɛ siran u ɲɛ an kan'an yɛrɛ kɛ den lankolon ye ni fanga in jasira ka ban ni fanga in banna ka ban ni min bɛ wuli k'i jɔ i ka wuli k'i jɔ ni min bɛ t'i da i k'i t'i da jugusagoya kan ta tiɲɛnaya kan o ti don mɔgɔ si kun na bɛɛ b'a dɔn mɔgɔw bɛ wuli wulikun de b'u la bɛɛ b'a dɔn mɔgɔw bɛ wuli laɲini de b'u la bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ minnu bɛ wuli u bɛ wuli ko dɔ de kama mɔgɔ si talan tɛ mɔgɔ si ka aladeli tɛ degun ye commandant n b'a fɛ i ka kuma dɔɔni mɔgɔ bananenw ni an kumana minnu kan o ye mɔgɔ salenw ye ani dɔ wɛrɛ mɔgɔ bananen minnu bɛ yen dɔgɔtɔrɔsow la u ka conditions bɛ cogo di ani pour que banabaatɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka yɔrɔ in lasɔrɔ cogo min na kuma olu yɔrɔ kan dɔɔni
amara c'est-à-dire que ne kɔni n t'a dɔn n bɛna mun fɔ quoi c'est-à-dire ne ko n bɛ kuma quoi n t'a n t'a da yɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ n bɛ n yɛrɛ ɲininka yala o tuma an bɛ république na sugu jumɛn na ou bien amara c'est-à-dire maliyɛnw yɛrɛ de ye an ye mun de kɛ ala la ni nin gouvernement in bɛ kan ka bɔnɛ na sugu ni ɲankata na sugu bɛɛ ta k'a jigin maliyɛnw kan amara mɔgɔ minnu bɛ bana santiri yɔrɔ fana amara n'i y'u natɔla ye bilayi seware hôpital ba la n'o ye sominɛ dolo ye amara maɲumatɔ ko nali togo bɛɛ amara u bɔra n'an balimakɛ dɔ ye bambara mawudo fan fɛ bambara mawudo village dɔ bɛ yen ko fifo amara cɛ nin jadisiw ye neuf balles de kɛ cɛ sen na neuf balles nka neuf balles nin a si ma cɛ kolo sɔrɔ a dɔgɔkɛ eh, eh, petinin dɔ bɛ yen balle y'a kan walayi balle y'a kan de traverser tan f'i b'a kanfile nin sogobu ye mɔpti hôpital seware hôpital ba sominɛ dolo a falen don blessé baden de la cɛ ka fili t'a ban dɔw bɛ na fura sɔngɔ t'u bolo dɔw bɛ na fura t'u bolo maɲumantɔ ko dan fura yɛrɛ tɛ yen a tɛ yen
bon i bi bɔ yen nɔ amara o mɔpti kelen yɛrɛ kɔnɔna na amara e bɛ se k'a faamu cogo di mɔpti moto ti kan ka boli la a ka ca ni kalo joli ye sisan i b'a kala ma mɔpti kɔfɛ ka taa dugu wɛrɛ la ni mɔpti ville kɔnɔna bɔra a la ni seware ville kɔnɔna fan si moto tɛ boli yen nɔ amara moto dɔrɔn tɛ kulun tɛ tɛmɛ
mɔpti dɔgɔjɔ dugu de don bosow bɛ na n'u ka jɛgɛ ye moto de la bosow bɛ na n'u ka fɛn misɛnnin bɛɛ ye moto de la n'a fɔra moto tɛ boli o dugu la dugu min ye dɔgɔjɔ dugu ye moto tɛ boli yen jadisiw ba sanfɛla mɔgɔ tɛ jɔ fili k'i bɛ jɛgɛ mɔn amara ɲina ni kurun bɛ taa bosodugu la jadisiw bɛ kurun lajɔ de bilayi u y'a kɛ a ka ca ni siɲɛ tan ye ka mɔgɔw jigin ka bɔ a kɔnɔ u bɛ taa ni mɔgɔw ye ŋaya kɔnɔ u b'i bugɔ fo ka halaki na sugu bɛɛ da i kan amara u b'a fɔ ko yala u m'a fɔ aw kana se yan ko yan t'aw ka dugu ye wa ko yan tɛ mali ye u y'a kɛ ne terikɛ kɔrɔkɛ ba kelen fa kelen na amara k'a bugɔ k'a kɔ bɛɛ tigɛ tigɛ ko yala u m'a fɔ aw kana se yan wa u bɛ kurun bila ka taa ka taa ni mɔgɔ ninnu ye tu kɔnɔna na bosow tɛ se ka yɛlɛ ji sanfɛ ka jɛgɛ mɔn jamana fan bɛɛ darakilen don a bɛɛ minɛnen don amara fan bɛɛ minɛnen don a dɔgɔ tɛ se ka jɔ mɔgɔw bɛ taa si ka hali sisan amara an bɛ na vendredi an bɛ bɔ mɔpti wala amara depuis 4 heures du matin depuis 3 heures du matin an bɛ poste la amara fo sɔgɔmada fɛ 6 heures amara musokɔrɔba b'a la cɛkɔrɔba b'a la banabaatɔ b'a la maa na sugu bɛɛ b'a la amara maɲumatɔ ko kun t'a la ju t'a la ka taa mɔgɔw si kungo kɔnɔna na or que u bɛ yɔrɔ min u b'a yɔrɔ dɔn a dogolen t'u la nɛnɛ ni sa cɛ la ah, mɔgɔ bɛ taa si amara sa bi yen nɛnɛ bi yen bunteni bi yen nɔ mɔgɔw ka telefɔni bɛ suɲɛ dɛ amara fɛn na sugu bɛɛ bɛ kɛ karifuru na n'i bɛ bɔ bamakɔ fɛnɛ ka taa mɔpti jɛnɛ karifuru la amara u bɛ taa u si kungo kɔnɔ amara kun t'a la ju t'a la
ah aw bɛ tila k'a fɔ ko sécurité b'o jamana la ne y'o de fɔ n ko ni jamana ɲɛmɔgɔw de kɛra nkalontigɛla ni jɛnɛyakɛla ni dɔlɔminna ye a jamana bilahi n ye n kali ala la ala t'a jamana kisi walahi ala i bɛ bɔ yan amara i bɛ yɔrɔ jumɛn to o la tuguni amara jɛnɛ ta i k'a filɛ i mana jɛnɛ ville kɔnɔna bila ka ban amara jɛnɛ village bɛɛ kan de sigilen don a la donso kan u yɛrɛ de bɛ kan k'u yɛrɛ protéger amara arme lourde bɛ jɛnɛ jɛnɛ kɔnɔna na n'a fɔra i ye amara bilayi i ti d'a la arme lourde minnu bi jɛnɛ jadisiw bi kan ka na n'u ye i ti d'a la i b'i yɛrɛ ɲininka yala ninnu bi bɔ ni nin ye fan jumɛn amara u b'u ka impôt de sara amara u b'u ka taxe de sara amara jamana tɛ se k'u lakana n y'a f'i ye dɔw yɛrɛ bi jadisiya in na amara a dɔw c'est à dire que u bi don a la pour que k'u ni lakisi k'u bololafɛn ah, lakisi bololafɛn lakisi parce que e bi ye i bi yɔrɔ min n'i bi jamana mun présenter n'i bi jamana mun drapeau présenter n'o ye nin ye o jamana faamaw tɛ se ka na amara ka na e lakana k'i i bololafɛn lakanda donc i bi o diyagosa e bi obligé i bi taa fara mɔgɔ ninnu kan u b'a fɔ fula dɔw ma ko joro joro olu ye misi ɔhɔn misibatigiw de ye amara donc ɛ mali tɛ autorité tɛ kan ka na a la amara ka na i lakana donc tu vas i bɛ obligé i bɛ taa fara olu de kan pour que k'i ni lakana k'i i bolola bagan lakana olu don cogo filɛ nin y'a la amara jɛnɛ dugu mun bɛ yen sɛnɛ ma kɛ jɛnɛ dugu mun na amara ne de y'a f'i ye dugu bi wolonwula ani dugu duuru sɛnɛ ma kɛ yɔrɔ min jɛnɛ maa min y'i biri ka daba don yɔrɔ min k'i bɛ sɛnɛ kɛ maa maa i taar'i biri k'i bɛ sɛnɛ kɛ o ye maa min faga la a ka ca ni maa bi duuru ye maa min fagara a la a ka ca ni maa bi duuru ye n y'a f'i ye kumaga 36 personnes o de fagara yen nɔ 36 personnes kumaga dugu bi wolonwula ni dugu duuru sɛnɛ ma kɛ yen de jɛnɛ fan fɛ bon misi mun taara o ti sisan ta ye depuis kɔrɔlen misi mun taara o ye misi ba kelen ani misi kɛmɛ fila ani misi bi duuru o ye misi mun kɔrɔlen o tun ye kɔrɔlen o ye kɔrɔlen de ye dɛ maliyɛnw b'a fɔ aw ye u taara ni misi mun ye misi ba kelen ani misi kɛmɛ fila ani misi bi duuru u taara n'o de u y'o de gɛn ka taa u ye minnu faga ka poison kɛ minnu olu si tɛ poison kɛra minnu na o t'a la dɛ olu bi yan nɔ poison kɛra minnu na o ka ca ni misi kɛmɛ duuru ye e ala maliyɛnw n b'aw ɲininka ala n'a kira kama jɔn bɛ nin ye k'i bi ibk souhaiter ni mali ye jɔn bɛ nin ye k'i b'a fɔ nin gouvernement in ka tan kunna jɔn bɛ nin ye k'i bɛ nin gouvernement in kanu ala ni kira kama n b'aw ɲininka ko ala ka mali sumaya a bɛ sumaya nkalon kan wa o tuma nin mun bɛ kan ka kɛ la jamana dɔnnibaaw ɲɛ ti nin na wa jamana waajulikɛlaw ɲɛ ti nin na wa o tuma aw tɛ se ka nin fɔ ibk ye k'a fɔ ibk jamana fan bɛɛ n darakilen don ibk jamanadenw ka hakɛ minɛlen d'u la u filɛ ka faga su ani tile ibk i kɔ filɛ ninnu na sa bube bɔra yan k'a bɛ taa tɔkɔrɔkunbe amara ka taa balo di tɔkɔrɔkunbekaw ma o y'a sɔrɔ u ka balo banna ka ca ni six mois ye amara ni tɔkɔrɔkunbekaw tɛna ɲini ka barama d'u da la k'a ɲimi amara bube taara bube ye taali fɛn fɛn kɛ mopti amara k'a taara village mun na a taali ma kɛ ɲɛsuma ye n b'o f'i ye a bɛɛ kɛra kasara ni joli bɔn de ye tɔkɔrɔkunbe ta kɛra cogo di bube ye avion ta bilahi n ye n kali ala la hali bube ma se bamakɔ an ka sɔrɔdasiw k'u bɛ replier ka segin u ye sɔrɔdasi mun faga a la bilahi cɛ si t'a hakɛ dɔn u ye mobili pickup bɛɛ minɛ sidiki nfa konate i y'a bɔ mali tele la wa i y'a fɔ maliyɛnw ye wa e ala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n y'o de fɔ fɛn mun bɛ kɛ n'an ko an b'a bɛɛ bɔ n'an k'an b'a bɛɛ bɔ non a bɛ kɛ ko dɔ ye walahi an b'an miiri ala de la hali bi bube ye avion ta a ma se bamakɔ amara bilayi sɔrɔdasiw k'u bi se amara u y'a sɔrɔdasi tilan bɛɛ faga ka pickup bɛɛ minɛ i y'a kuma mɛn mali tele la wa amara non ma mɛn i y'a kuma mɛn rfi la wa ma mɛn c'est-à-dire ne bɛ ye maa min ye k'i bɛ n'i sigi k'i bɛ manamanakan fɔ anw ye ko tan ni tan parce que n b'a ye e fa ti sa la i ba ti sa la donc e ye fasoden jugu kafiri maa fɔ a la donc e bɛ n'i sigi k'i bɛ n'i manamanakan fɔ walahi hali n'i balimaw tɛ n'i ye fasoden ɲumanw ye walahi u ka degun kan ka k'i ka degun ye diaspora n b'aw fo nin yɔrɔ in na dan tɛ foli mun na ani cdr mɔgɔw n b'aw fo aw bravo malgré que walahi mɔgɔw bɛ sa la aw t'u dɔn nka aw y'u ka bana kɛ n'aw ka bana ye aw y'u ka degun kɛ n'aw ka degun ye maa si lafiyalen tɛ santiri kɔnɔna mɔti santiri kɔnɔna bilayi a ka jugu ni somali ye fo sisan sisan an filɛ nin ye yɔrɔ min jɛnɛ vilaziw la donsokan de bɛ fan bɛɛ amara fan bɛɛ olu yɛrɛ de bɛ kan k'u yɛrɛ sécuriser la mɔti santiri kɔnɔna joli bɛ bɔ 24 heures sur 24 heures hali sisan an bɛ yɔrɔ min amara ye mun mɛn i ma mun mɛn justice tɛ yen a ti ye ɛ jugew minɛnen tɛ ninnu bolo ba kɔfɛ yan u ma taa ɲɔnɔn président tribunal na a t'u bolo yan a b'u bolo hali o yɔrɔ ma dɔn nara sebe t'u bolo ye wa a bɛ yen ɛ kɔmandan nin tɛ yen nɔ n nana mun ka fami na bamakɔ a t'u bolo wa ɲɔnɔnka dɔ fana b'u bolo yen amara y'a ye jamana faamaw ye démarche jumɛn kɛ ko ninnu ka bila foyi wali denbayatigiw filɛ nin ye jadisiw bolo u ka fami bi cogo di bi degun ee tɔɔrɔ maliyɛnw walahi walahi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye walahi an ka miiri jamana in na walahi n'an ma miiri jamana in na mali tɛ kɛ fosi ye anw yɛrɛ kɔ walahi intérêt personnel nin aw ye jɛn a kɔ walahi wa nin ko in maa maa y'i sigi k'i ka ko tɛ maa maa y'i sigi k'i ka ko tɛ n b'a f'i ye dɛ i bɛn'a sɔrɔ i ka ko don i bɛ kulonkɛli yɛrɛ la bamananw ka kuma don amara ko ni ban kɛra duntulu la gɛrɛ tɛna kɛ muntulu la kosɛbɛ maa maa y'i sigi k'i ka ko tɛ i sigi i bɛna n'a ye ala ka si d'a ma n ka laɲini tɛ nka i bɛn'a fɔ kɔmandan mete y'a f'i ye walahi mɔti amara a ti tɛmɛ 10 jours kan sagaw ka bin dɔ bi u b'a fɔ ko furabulu u b'a dun burugu de don ayi burugu tɛ furabulu ah, furabululama ah, ye fo i b'a sama i b'a sama ka bɔ a kala la mm-hmm, an balimakɛ dɔ bɛ mɔti ko alasani ale ka baara y'o de ye ɛrɛmɔriku de b'a bolo a bɛ taa o de ta ka na n'a ye ani saribɔn amara cɛ bɛ na ale o don o la kɔna fan fɛ u ye cɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ a n'a ka denmisɛnninw ka t'u sigi kɛrɛfɛ u taar'u sigi kɛrɛfɛ a bɛ bali mun na amara jadisiw filɛ ka 20 litres de ta ka yɛlɛn yɛlɛn n'a ye ɛrɛmɔrɔku in sanfɛ amara ka esansi bɔn bɔn a kan amara ka tasuma minɛ k'a don a la cɛ ka nafolo k'a bɛɛ jeni amara mais ale ye mun kɛ jadisiw la ama o ko dɔgɔ jadisiw ko ko dɔgɔ kana tigɛ ko furabulu kana tigɛ amara saribɔn bɔrɛ tɛ se ka san mɔti sisan waa kelen saribɔn bɔrɛ ale bɛ na ni saribɔnw ye a bɛ taa ta ka na a da ka nɔgɔ mɔgɔw b'a san saribɔn bɔrɛ yɛrɛ ti ye mɔti sisan jango i k'a f'i b'a san e k'a to kɛmɛ fila la ka kɛ waa kelen waa kelen a waa kelen fana a ti sɔrɔ dɛ cɛ ka mobili u y'a minɛ ka tasuma k'a la k'a jeni amara fɔ yɔrɔ t'a la lakale yɔrɔ t'a la bɔbaa t'a la ye ni rien fosi an ka sɔrɔdasi faama minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ n'u fagara ye olu de ka denbaya minnu bɛ yen nɔ ani minnu bananen don olu bɛ condition jumɛn na an ka faamaw de sɔrɔdasi an ka sɔrɔdasi minnu banana i kun taara dɔ lajɛ fɛn na dɔgɔtɔrɔso la mhm. olu yɛrɛ ka condition bɛ cogo di an ka faamaw ɲinalen d'u kɔ wa u hakili b'u la wa u b'u dɛmɛ wa don min sɔrɔsikɛ banana a banana nantaga ni eh, village in tɔgɔ fila ka bɔ n kɔnɔ cɛ banana nantaga ni o village in de ɲɔgɔn cɛ u bi kan ka na la n b'a dɔn jadisiw taara embuscade de da u ɲɛ u taara embuscade da u ɲɛ amara ne taara ka taa cɛ lagɛ hôpital la u ye n wele ne taara bilayi amara ji tira ɲɛ kan n ma se ka video kɛ cɛ cɛ nugu a nugu de bɔra a kɔnɔ k'a nugu de woloki amara cɛ dalen don surasikɛ dalen don salle min kɔnɔ amara i ti sɔn k'a fɔ i bɛ taa hali fatɔ don salle kɔnɔ kuma tɛ kɛnɛbatɔ ma ne ko sɔrasikɛ ba ma n ko yala o tuma aw ma se ka taa salle ɲɛnama ta ka taa cɛ da kɔnɔ aw bɛna a da nin kɔnɔ wa k'u ka chef ko ko n'u taara da salle ɲɛnama in kɔnɔ yala o wari olu de bɛna n'a sara wa
gouvernement tɛ se k'o sara ɔhɔ ko yala olu de bɛna n'a sara wa ko chef taara ko fo sisan ko a ma na ne ma se ka video kɛ quoi amara walayi ji tira ɲɛ kan ma se ka video kɛ cɛ dalen don sɔrasikɛ dalen don k'a bolo fila bɛɛ ja a bi kule la e ala e ala bi a bɛ balo la bon ne t'a kalama parce que ne ma segin ka taa yen nɔ tuguni a bɛ balo la wa a tɛ balo la n t'a dɔn donc gouvernement min bɛ ka nafolo tiɲɛ tan u bɛ ka taa immeuble san fan bɛɛ fan bɛɛ ka miliyariw suɲɛ k'a labɔ o gouvernement kelen de tɛ se ka sɔrɔdasi min wulila k'i jɔ an ka faso kunkanko la o banana u tɛ se ka salle ɲɛnama ta u ye ko n'a sɔrɔ o baramɔgɔw yɛrɛ de b'o wari bɔ sɔrɔdasi sara ye joli ye minnu bɛ ka sa k'u ka denbaya to a dɔw denw tɛ ka taa ekɔli la yɛrɛ ne ko mopti yɛrɛ globalement sevare yɛrɛ ani mɔti kuma kan an ka sɔrɔsi minnu tun bɛ yen nɔ n'o ye minusma ni G5 ye n'u transferela ka na bamakɔ yan nɔ o bɛɛ o kɛra degun de yenkaw kan wa ko bɛ cogo di bon amara G5 ka taali eh, mɔti amara ne b'a fɔ u taara de u nana n'u yɛrɛ ye u ka taali an m'a nafa ye an ma surunya k'a nafa dɔn amara ni tiɲɛ yɛrɛ bi ko la fɔlɔ ko G5 bi taa moti yanfan fɛ centre kɔnɔ G5 kan ka taa sigi yɔrɔ jumɛn amara kɛlɛ bi yɔrɔ min G5 bi taa sigi yen de wa ou bien kɛlɛ ti yɔrɔ min o G5 bi taa sigi yen de wa o tuma jihadisiw de bɛna na G5 sɛgɛrɛ sisan wa ne b'i ɲininka amara ni tiɲɛ bi ko la ko G5 taara mɔti centre kɔnɔna na ka taa peuple de lafiya G5 bi ba tigɛ ka taa nantaga n ti yɔrɔ jan wɛrɛ ta dɔrɔn nantaga o ye sɔrɔdasikɛnin faga yɔrɔ min G5 bi taa yen ka taa ka base sigi yen G5 n bi aw ɲininka aw taara fo moti fo ka na aw sera moti ba kɔfɛla la wa n b'aw ɲininka aw taara fo moti ka na aw sera ba kɔfɛla la wa ou bien jadisiw de bɛna na kurun tigɛ ka taa aw sɛgɛrɛ sevare wa G5 ka taali amara a ma kɛ lafiyaya ma a ma kɛ ɲɛsumaya ma fo ka taa ka munumunu dugu kɔnɔ an da la minusma fana b'o cogo kelen de la bon débarras ha nafa fosi t'u la na a nafa bɛ min ne fɛ aw nana ka na anw lakana de jadisiw bɛ yɔrɔ min aw tɛ taa yen bon min bɛ ne dabali ban minusma ka mobili depuis u y'a jeni u ma se yen ba kɔfɛla la min bɛ ne dabali ban don o don mɔgɔw de bɛ minnu bɛ sa don o don mɔgɔw de bɛ manamana faga ten mais n'a fɔra ko o mɔgɔ minnu bɛ manamana faga la ten dɔrɔn u bɛ ka sa ten olu ma boli u ma taa u lakana mais a fɔra ko bɔnmu kelen cira dɔrɔn olu filɛ ka boli ka yen bila u nana fo bamakɔ yan ah, bon amara b'a dɔn olu kɔni kɛlɛ ko t'u kɔnɔ ne k'i ma ni kɛlɛ ko yɛrɛ b'u kɔnɔ u bɛ taa sigi seware wa G5 kan ka taa sigi moti ba kɔfɛla de la u kan ka taa bazi sigi nantaga ou bien ŋɔmi ou bien sare seni o ti ma eh, fɛ mura mura t'a la dɛ makame ninnu si t'a la ni ye moti n'i ye ba tigɛ dɔrɔn dɔrɔmɛ ta k'a tigɛ dɔrɔn n'a fɔra masi moti labɛn amara okɔliso datugulen don a ka ca ni okɔliso kɛmɛ naani ye jadisiw ye mun daminɛ sisan yara u k'a datugura kalan kɔni tɛ kɛ o o kɔni bɛɛ b'o dɔn o ka ca ni san joli sisan u bɛ taa ekɔlisow yɛrɛ de k'a ban bɔ ka tasuma k'a la k'a jeni walahi ala u y'o de daminɛ sisan u bɛ taa ekɔliso la de k'a ban ta k'a bɔ ka tasuma k'a la k'a jeni amara ne b'e ɲininka est ce que sinikɛnɛ sini ma sinikɛnɛ ma o maa bɛna na se ka bɔ mopti santiri kɔnɔna la k'a fɔ nin ye kalankɛlaba ye ou bien nin ye dɔnnikɛlaba ye wa amara n b'i ɲininka ala ni kira kama amara dɔgɔtɔrɔso ti yen anbilansi ti yen ɛ eh, ala ne ko mɔptika minnu bɛ bamakɔ yan ani mɔptika minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ est ce que olu olu t'a kalama ko problème bɛ mɔpti ou bien olu barika de bannen don eh, amara i t'a kalama kɔni o kɔni o ye kuma wɛrɛ de ye i b'a kalama ni bɛɛ ye i b'a kalama ni mun ye nafolo kama u b'u ɲɛ cɛ a kan o mɔgɔ de cayara bi quoi amara ne y'o de f'i ye n'i ye kolo fili a dɔw kɔrɔ dɔrɔn u b'a ta mɔgɔw de kɛra jamana in kɔnɔ bi a dɔw de b'a f'u fa wari u ba wari ou bien u fa pilasi u ba pilasi u bɛ t'u ka hɔrɔnya feere o kan nin combat nin n'an y'a dabila bɛɛ o kɔrɔ an bɔra yɔrɔ min an bɛ taa yɔrɔ min an t'a yɛrɛ dɔn walahi nin combat in n y'o de fɔ n ko an t'a dabila amara bilahi fo an joli laban fo an siya laban walahi a ka bon n ka kalikan ma trop c'est trop mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔw lajabara depuis nin régime nin nana an kunna ɲɛsuma ma na amara ne y'o de fɔ n ko bravo ATT amara yani ATT kun ka taa walahi bravo ATT n b'i fo wa n y'o de fɔ n ko ni an ma taa yafa ɲini ATT fɛ jamana in ka sumaya a ka gɛlɛn dɛ ATT bɛ taa tuma min mopti santiri kɔnɔna walahi maa t'a dɔn k'a fɔ ko jadisi ko bɛ na ou bien guerre civile bɛ na ou bien siya woloma kɛlɛ bɛ na mopti ba kɔfɛla amara n'a kun y'i diya i bɛ t'i ka doroki bɔ i kan na amara k'i sen fila ja k'i da walahi son ti yen hali k'a fɔ k'a bɛ muru da i kan na k'i faga kuma tɛ ko jadisi ma amara

amara nin de filɛ k'a daminɛ depuis 2015 an bi nin kɔlɔlɔ in de kɔnɔ fo bi amara don o don i b'a sɔrɔ bi de ka jugu ni kunun ye don o don i b'a fɔ bi de ka jugu ni kunun ye maa si lafiyalen tɛ eh, mais atete ko tagali ko kuma an ka dɔɔni f'o kan fɔlɔ ka atete to fanga la mɔgɔ minnu tun bɛ k'a juguya n'u bɛ jugu nkalon ta k'a d'a la n k'o tigi kelenw de bɛ fanga la bi walahi IBK ni bube ye mun bɛ o ma min kɛ ka jɔ atete karasi livuru bɔra yan journaliste kɛ min atete karasi livuru bɔ o journaliste kɛ attaquéra justice la min mɛnn'a da a dɔnna o de la ko mɔgɔ minnu ye atete karasi livuru bɔ atete karasi livuru o tɛ dɔwɛrɛ kan jugu nkalon yebaliw ani fɛn minnu depuis ala ye diɲɛ da n'u ma kɛ k'olu fara fɛn damadɔni kan minnu ni tiɲɛ bɔlen don k'o kɛ livuru ye k'o cari walasa ka atete mangoya journaliste kɛ tun nɔ kan k'a minɛ a y'a ka mɔgɔ minnu y'a bil'a la a y'olu fɔ o mɔgɔ kelenw de ye bi de bɛ fanga la bi bi na donc u ye ko bɛɛ kɛ pour que atete ka taa u y'atete k'u jugu ye atete k'u faden ye don min sanogo bɛ sanogo ninnu bɛ coup d'état kɛ sanogo ninnu ma coup d'état kɛ fɛn wɛrɛ kama koyi u mécontent de ye coup d'état kɛ u tun t'a fɛ ka fanga garder mais an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ani IBK ninnu kelenw olu de taara sanogo ninnu fɛ yen k'a f'u ɲɛna k'u kana fanga bila cogo si la u kana sɔn eh, eh, eh, assemblée président ka fanga ta o de nana an se nin atete ko in ma bon bi bi na problème minnu bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban amara santiri ta an da magar'o de la mais a b'i n'a fɔ commandant ma tila a bɛna dɔɔni fɔ o kan tuguni an b'i lamɛn amara n y'o de f'i ye santiri ko maliyɛnw ni ko n b'a fɔ walahi sini a bɛ n sɔrɔ a la n ma tila fɔli la amara n bɛ maliyɛnw ɲininka fɛn kelen dɔrɔn ɛɛ ko bube ye tigiri ye c'est tigre sur papier ah, euh, tigre qu'il est fort mm-hmm. ko il est compétent ah armu b'an bolo amara 22 la armuw yiral'an na misikiliw yiral'an na fɛn bɛɛ amara e bɛ se k'a faamu o bɛ yira i la jamana mun kɔnɔ amara o jamana fan kelen bɛɛ darakilen don k'a minɛ banbaanciw bolo juguw bolo amara nin ye maloyala ko de ye ne ma walayi nin ye kunmasuli ko de ye ne ma amara o ye kelen ye amara o tuma mopti santiri kɔnɔna na ani mali fan tɔw la maliyɛn minnu bi kan ka sa a la ka muso kɔnɔma minnu faga ka denbilenni minnu faga o tuma manasa daɲɔ t'o kalama wa e manasa daɲɔ n y'o de fɔ manasa daɲɔ ni kunnadiya b'i kɔ bɛɛ amara musokɔrɔba dɔw bɛ yen i t'a ye n'u kɔrɔla u bɛ taa misiri la u bɛ taa eh, furanan ta u bɛ misiri kɔnɔna furan ka entretien kɛ o ye kunnadiya sira de ye ka na dɔɔni n'i ma fili fe ye amara sisan tun kan ka manasa daɲɔ sɔrɔ o kɛwale de la manasa daɲɔ y'an ka hakɛ tiɲɛ k'an daraki maliyɛndenw ka hakɛ k'a ta k'a di buwa ma ani ag erlaf ani buwa ne b'i ɲininka amara est-ce que maliden kan ka sariya bonya wa sariya m'a fɔ maa ne kɔni t'a bonya bi n t'a bonya sini eh, jɔnni bɛ sariya bonya sariya de bɛ yan n'i y'a mɛn i bɛ sariya bonya mali sariya sariya batobagaw yɛrɛ sariya bonya sariya bɛ kalifa maa dɔw de ma jamanadenw b'a bato olu fɛ sariya kalifalen don aw minnu ma aw ma sariya bonya ko an maliyɛndenw k'o bonya an t'a bonya bi an t'a bonya sini aw ta ni mali denyɛ cɛ aw ta ni faso den ɲuman ɲɛ cɛ ni yɛrɛ yan fosi an ma bɔ gana kana an ma bɔ kamalenmiri nin kana an ye mali den san furusa don ala mali k'a dɔn ko ala f ninnu bɛ ka kelen bɛ ka bɛn min kɛ jamana tilali ko la a ko bon ni ka halisa ese n'an bɛ bɔ gupɛrnasi bi ye arla ka kan ka mali gupɛ nema na e an cre bɛɛ
un rebelle ah un rebelle un rebelle o kan ka na mali gouvernement la ala kama jɔn de bi n'i sigi k'i non ça fait honte quoi mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i b'a fɔ cogo min na quoi commandant e t'a kalama ko rebelle ninnu chefs bɛɛ bi yan hôtel dagɛlɛnw na n b'a kalama mobili dagɛlɛnw b'u bolo wa don o don u bɛ sara de dɛ ala ye tile o tile da dɔw bɛ sara min ta ka ca ni waa mugan ye tile o tile a bɛ ala cɛ sɛbɛ de bɛ ka fɔ aw ɲɛna tan u b'an ka hôtel dagɛlɛnw na minnu ka mɔgɔw bɛ k'an ka mɔgɔw faga u ka représentant b'an ka hôtel dagɛlɛnw de la yan en parlant de Agarlaf ee marche min kɛra kunu Agarlaf ye weleli kɛ ka gouverneur wele ka sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ yen nɔ k'u ka k'a kana sɔn ka marche nin autoriser cogo si la donc o kan k'a yira k'a fɔ minnu bɛ k'aw ka mali ci o mɔgɔ kelenw de wulilen don ka na bi ka pression kɛ uniquement pour que mali ka tila parce que répartition ko min bɛ sen na agarlaf ninnu ni dalen b'o de kan n'o ma kɛ dɔrɔn crise cardiaque b'olu faga donc an ka jamana marabaga jugu an ka jamana ɲɛmɔgɔ jasilen mɔgɔ halakilen ninnu fana kɛlen bɛ ka layidu de ta u ye n'a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ yɛrɛ n'o y'an ka président ye président français kɛlen bɛ ka pression yɛlɛ o kan français kɛlen bɛ ka o dɛrɛ kɛrɛfɛ donc pour que o k'a yɛrɛ bɔ a rɔ o kɔni o bɛ sɔn ka hal'a ka denbaya bɛɛ feere fanga in kama pour que o k'a yɛrɛ bɔ o kɛlen bɛ ka jamana jasi dɔɔni
jamana bɛ ka jamana manasa ka na mali constitution k'a bafouer k'a kɛ constitution lafulen ye k'a kɛ constitution nagasilen ye k'a kɛ constitution barikabannen ye manasa daɲɔ à cause de l'argent ni fasodenw hɔrɔnden ɲumanw bɛɛ jɛra ka fɛn mun ta k'a bila e ka t'o ta aw maa damadɔ k'o suɲɛ k'o di buwa ma karimu ye journaliste kɛ faga o papier taara min karimu ye journaliste kɛ faga o papier taara min burama touré bamakɔ dugutigilakaw den karimu y'a faga diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan karimu ye mali eh, eh, fɛ mɔgɔ bila ka marifa ci mɔgɔw la a kɛra bɛɛ ɲɛna n y'o de fɔ ne ka kuma bɛna o amara n y'o de fɔ n ko karimu kɛra jamana fɛn fɛn comité défense ye o jamana ala ka hinɛ ti jigin o jamana ala ka nɛɛma ti jigin yen un comité de défense o de bɛ taa dɔlɔ san supermarché la k'i yanga n'a ye

tatiɲɛ jamana ye ka mali kɛ siba jamana ye ka mali kɛ halaki jamana ye ka mali kɛ farilabila jamana ye n'an kumana ko an da bi fara n'an famana ko marifacilaw bi bila n'an kumana diinɛ ɲɛmɔgɔw kan nin kɛlɛ n'an y'a dabila ala kana barika don il faut k'an ka kuma bamakɔ marabagaw fana kan parce que olu fana ye entité ye min bonyanen don kosɛbɛ mɔgɔw ka danaya bɛ minnu kan mɔgɔw ka tanga bɛ minnu kan n y'o de fɔ salon n ko diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka tanga t'olu kan soit disant diinɛ mɔgɔw an ka tanga t'olu kan bilen dɛ parce que an y'u ka kɛwale ye mɔgɔw sara mɔpti mɔgɔw sara gawo mɔgɔw sara fan bɛɛ ninnu si ma wuli ka jɔ k'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ kan ka kɛ min ye u kan ka tiɲɛ de fɔ président ye k'a yirala k'a fɔ i bɛ ka min kɛ ko ɲɛnama tɛ i bɛ ka jamana don bɔgɔ la ɛ nin dugutigilaka ninnu fana parce que mɔgɔw don minnu lamɛnnen don u jɔyɔrɔ ka bon mais mawuludu kuturu kɛra yan nɔ u ye mawuludu kɛ mun kama wari ɲini kama est ce que a dɔ la kelen bɔra k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko a ye une minute de silence kɛ ko mɔgɔ minnu sara nord la ni centre la wallahi a ma kɛ o a ma kɛ ninnu y'u ka wajulu bɛɛ kɛ jahiliya kuma ni IBK ko kuma élection ko kuma a fɔra k'u ka ala ta de fɔ mɔgɔw ye u taara mun fɔ jahiliya la dɛ min nin feere nin bɛ n bolo nin ɲɛnta ye dɔɔni ka kalabu la mɔgɔw da la jamana bɛ jɔ nin kan kan fiyewu depuis an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ninnu ta tɛ ala ko ye jamana ko tɛ nin fagaliba bɛɛ kɛra mopti centre kɔnɔna nin fagaliba bɛɛ kɛra nord la jɔn y'a ye u wulila k'a fɔ an ka une minute tasibila kɛ ninnu ye fo dɔw bɛ wuli ka bɔ yɛrɛ ɲɔgɔn dɔw kana bɔ voilà olu k'aw kana bɔ mun b'u bali ka taa président fɛ yen k'a yirala k'a fɔ ko jamana taabolo man ɲi k'a yirala k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka sa ala ye diɲɛ don o don dan mɔgɔw de bɛ sa siviliw bɛ sa sɔrɔsiw bɛ sa denmisɛnninw bɛ sa musokɔrɔbaw bɛ sa cɛkɔrɔbaw bɛ sa pour quelle raison olu ma se ka taa o kuma la walahi mali kɛra fɛn dɔ y'an bolo yan dɛ a kɛra n'a ye fɛn ta ka kalifa mɔgɔ la fɛn min tɛ mɔgɔ min ta ye a kow de bɛ ɲagami tan a kow bɛ tiɲɛ tan ninnu minnu filɛ an bolo ko diinɛ ɲɛmɔgɔ o rôle dɔw de kan ka k'u la rôle min kan ka k'u la o ye ka jɔrɔ ni jamana ye ka hami ni jamana ye an fa buye bi k'o kɛ bi a ko k'a ni ninnu bolo tɛ don minɛn kelen kɔnɔ n ye vocal kɛ o don na n y'a fɔ aw ɲɛna a ko k'a bɛ fanga in nɔfɛ bi a b'a nɔfɛ sini a ka mɔgɔw wulila kunu ka marché a ma kun polisi si la ka gazi ci buye an b'a fo dan tɛ foli min na ala k'a mɛn an kɔrɔ walahi buye an ka cɛkɔrɔba ɲuman ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'an ɲɛ mɛn buye la walahi mali bɛ to nin kan kan n'o tɛ buye filɛ fɛn bɛɛ seba jiko t'a la kuranko t'a la foyi nka buye ko n'ale balimaw ma lafiya ale ma lafiya n'ale balimaw ka hakɛ ma d'a ma ale ma lafiya mun de la mori tɔw tɛ se ka kɛ n'olu eh, buye mun de la wajulitɔla tɔw tɛ se ka kɛ buye ye. voilà mais e bɛ ɲinɛ fɛn kelen kɔ buye tɛ wajulikɛla ye ninnu tɛ mori ye o ko fila de don ninnu ye kalandenw de ye kalandenw minnu ye wajulu kɛ u bɛ ka glorifier ka nkalon ni bulogu kɛ ka fɛnw ɲagami maliyɛnw tun bɛ malo ma maliyɛnw tun b'u gasi sigi mais bi bi in na n'u ma segin u ka wo kɔnɔna na n'u ma segin ka baara kɛ jɛlenya kan ka ko ɲini k'a fɔ k'a bɛ faamaw daraki ka nkalon tigɛ ka manamana kow kɛ ka ɲɔgɔn dafa dafa ka taa bulogu kɛ a ye na ni ji ye n bɛ dugawu k'a la walasa stade ka fa a ye na waa fila bila ka kɛmɛ fila ta o bɛɛ bɛ ban yan tant que silamɛya de bɛ ka lagosi tant que mali ka hakɛ de bɛ ka lata ni mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ ninnu contre la ou bien ka u dimiya b'an kɔnɔ an tɛ se ka wuli ka jɔ jamana ko la cogo si la k'an tɛ dɔ fɔ nin ma parce que le vrai problème du pays ninnu de don problème o problème bɛ jamana kun na walayi bilayi ninnu de don problème yɛrɛ ka daminɛ dukɔdaw la ninnu kɛlen n'u ka mɔgɔw an'u ka kalandenw an'u ka ladegedenw olu de bɛ wuli ka taa arajoso la ala ye diɲɛ don o don da walayi bilayi ninnu ye tɔɔrɔ min se musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba dama min ma n'u da tɛ se ka maga la o de ka ca ala ye diɲɛ don o don da wajulu de bɛ kɛ arajo la mɔgɔkɔrɔba bɛ wajulu lamɛn wajulu bɛna se camancɛ la mɔgɔ dɔw bɛ weleli kɛ o y'u yɛrɛ ka mɔgɔw ye olu b'a fɔ i ye nin kɛ n ye a ɲɛnabɔra i ye nin kɛ a ɲɛnabɔra mɔgɔkɔrɔba ninnu bɛ jɔrɔ u denw na a caman bɛ wuli ka u wele telefɔni na u b'u nɛgɛn nɛgɛn k'u ka wari bɛɛ ta k'u ka wari bɛɛ dun ni karamɔgɔ ninnu bɛ kɛ fɛn ye tan cogo di ni karamɔgɔ ninnu bɛ nin etaziba ninnu jɔ cogo di ni karamɔgɔ ninnu bɛ waso nin mobili da gɛlɛn ninnu na cogo di ala ye don o don da milliardaires b'an bolo minnu ka wari ɲini wɔsi la tɔɔrɔ la et puis dɔw bɛ ka wuli k'u jɔ ko comment c'est fait que dɔ taara ko Sumayila taara wari di eh, eh, Hayidara ma mais a yirala k'a fɔ ko Sumayila ma wari di Hayidara ma opérateur économique dɔ de bɛ URD kɔnɔna na o de ye wari di ko non ko wari tun kan ka taa kɛ forage wari ye komi an na n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna i k'a faamuya mɔgɔw kan ka min dɔn an b'o fɔ a ɲɛna bi a k'o dɔn parti politique u bɛ collecte de kɛ u bɛ weleli kɛ ko ka wari fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ waa kelen di dɔ bɛ kɛmɛ fila di dɔ bɛ miliyɔn kelen di hali n'a ye min dɔ bɛ miliyari kelen di mais u bɛ weleli kɛ ko wari min ka na o wari u b'o kɛ uniquement u ka campagne wari de y'o ye o tɛ taa don furasɔngɔ la o tɛ taa don mobili la ka kɛ anbilansi ye o tɛ kɛ ka forazi sen o tɛ di diɲɛ mɔgɔ si ma u b'o fara ɲɔgɔn kan pour que k'u ka campagne de kɛ n'a ye o ye campagne wari ye n delila k'a fɔ yan n ko mɔgɔ min mana wuli ka taa nafolo ɲini k'a bɛ taa nafolo ɲini pour que ka na muso de furu n'a nana n'a ye muso furu a ka nafolo ma tiɲɛ ni mɔgɔ min wulila ka taa nafolo ɲini k'a bɛ na misiri de jɔ n'o nana n'a ye misiri jɔ mɔgɔ dɔw k'a fɔ hali a ma se k'a fa du jɔ a ma se ka nin kɛ tan o bɛɛ ye ko wɛrɛ a taara ɲini min kama a y'o kɛ o y'a ka laɲini ye mɔgɔ dɔw bɛ se ka wuli ka taa nafolo ɲini ka na u yɛrɛ ye olu de ta u ka nafolo ye k'u bɛ na ka dulɔ min u bɛ k'u bɛ na ka bɛnjiya kɛ n'a ye ka taa boîte la taga la n'a ye n'u y'u ka nafolo sɔrɔ u ka nafolo ma tiɲɛ u y'a ɲɛ mɔgɔ ye u m'a ɲɛ mɔgɔ ye olu ta ye mais diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ taa nafolo minɛ mɔgɔw la jama kama ka taa nafolo minɛ mɔgɔw la silamɛya kama n'u bɛ ka bɛɛ k'u yɛrɛ ta ye ka u yɛrɛ bɛnjiya n'o ye o tɛ la o tuma la c'est-à-dire o ye fɛn ye mɔgɔw tɛ jɛn ni min ye cogo si la an ka président an ka autorités le pouvoir en place olu de ka baara ye ka taa forage sen yɔrɔ la mɔgɔw ka impôt fantanw ka impôt de b'u bolo u kan ka segin k'o don fantanw ka hakɛw la walasa k'u ka vie eh, lafiya mais o fantan kelenw ka impôt u bɛ k'o de ta k'o bɛɛ tiɲɛ u bɛ k'o de ta k'o suɲɛ ka bɔ n'o ye ka taa kow kɛ n'o ye an bɛ don min na i komi bi an ka nin autorité ninnu sira foyi tɛ yen sira min ka ɲi pour que nafolo ka na pour que développement ka kɛ fo siraw ka dilan sira ma dilan ji ji minnɔgɔ bɛ mɔgɔw la kɔngɔ bɛ mɔgɔw la kalan tɛ ka kɛ injustice bɛ sen na lakana tɛ yen nin bɛɛ problème b'an da la minnu kan ka kɛ u t'a kɛ minnu man ka kɛ olu de b'a kɛ kɔmana ni e kɛra milliardaire ye bi ni miliyari fila kɛr'i kun miliyari saba miliyari hakɛ mana k'i kun e yɛrɛ ta i ka nafolo ye n'a y'i diya hali i ka carré kɔnɔna kana dilan i ta y'i ta ye mais gouvernement min bɛ mɔgɔw ka impôt fara ɲɔgɔn kan diyagoya o b'o investir mɔgɔw ka hakɛw la diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'u sigi ko fantanw ka wari ka na pour que ka eh, diinɛ dɛmɛ o diinɛ ɲɛmɔgɔw diyagoya de don a b'o nafolo ta k'o don mɔgɔw la buye filɛ na a bɛ baara kɛ depuis ni san jumɛn a ka ca ni san bi saba ye a ka kamiyɔnw b'a bolo i t'a mɛn jamais ko buye bi ka taa buye ka salon lajɛ kɛ i y'a fɔ nin buye tɛ miliyari bɛ buye bolo a ka ca ni san bi saba ye a bɛ nafolo ta ka don mɔgɔw la a bɛ mɔgɔw financer i bɛ buye denw bɛ tɛmɛ i la walayi bilayi hali i t'a dɔn yɛrɛ ko nin ye buye den ni mɔgɔ m'a f'i ɲɛna ah, parce que u t'u yɛrɛ yira u tɛ koba kɛ bazin ba ni fɛn i t'o y'u la taa i sigi salɔnba kɔnɔ salɔnba kɔnɔ ka kuma ba fɔ n'aw bɔra aw bɛ kɛ tan n'aw bɔ e ta de ye anw ye wa e bɛ se k'a fɔ an ti bɔ amara n bɛ segin kɔ dɔɔnin amara ka na hali bi mɔpti centre kɔnɔna na amara mɔpti bi walayi mɔpti kabi yɔrɔ yɔrɔ n bɛ appel bila kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ amara mɔpti bi famille dɔw bɛ yen amara n'u ye daraka tobi walahi amara tilela se t'u ye k'a sababu kɛ gɛlɛya ye amara famille dɔw bɛ yen n'u ye tilela tobi walayi surafana ko ti yen nɔ k'a sababu kɛ gɛlɛya ye amara amara mɔpti économique sara de pewu amara n y'o de f'i ye mɔputi sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ bakɔfɛla de la ka na bakɔfɛla ye mɔputi sɔrɔ bɛɛ bɛ tilankɛ bɛɛ bɛ bɔ yen de ka na o de bloquélen don o de bloquélen don jihadistew bolo a b'u bolo amara muso filatigiw muso sabatigiw amara denbayatigiw walayi amara sɔgɔma u mana bɔ so ka taa commerce kɔnɔna na amara u bɛ t'u sen de ta k'a da u sen kan walayi u bɛ taa cogo min u bɛ segin ten amara walahi amara maa min bɛ mɔputi dɔn ka kɔrɔ n'i ye mɔputi ye bi amara ji bɛ kar'i ɲɛ la amara mɔputi économie sara
wa gouverneur mun filɛ nin ye Mopti bolo Mopti ma deli ka jigilatigɛ gouverneur sɔrɔ ka tɛmɛ nin gouverneur nin kan Mopti ma deli ka kunmasuli gouverneur sɔrɔ ka tɛmɛ nin gouverneur nin kan nin gouverneur nin t'a dɔn IBK ye place mun promesse ta k'a bɛna kɛ ministre de ye wa ou bien a bɛna kɛ ambassadeur de je ne sais pas Amara nin gouverneur nin Moptikaw bɛɛ ka sa Mopti centre kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ka sa il s'en fout a tɔgɔ ko sidi wa n t'a dɔn ko a bila sani nin tɔgɔ yɛrɛ ne m'a ɲini yɛrɛ k'a dɔn ko sidi mun fɛn dɔ sidi dɛ amara walayi maa min bɛ mɔpiti dɔn ka kɔrɔ n'i ye mɔpiti ye bi amara i bɛ kasi muso bɛ kan ka taa la kurun kɔnɔ u ka vilazi la jadisiw y'a jigin k'a bɔ kurun kɔnɔ amara ka muso da k'a faga o ti tɛmɛ un mois kan. n ko ko bɛ min furu ta. ɔhɔ a ma sɔn. a ma sɔn u ye muso faga fɔyɔrɔ t'a la lakali yɔrɔ t'a la rien fosi fosi amara n'a fɔra ala kama an ka kuma ni ala yɛrɛ ye amara jamana fan bɛɛ ntarakilen don ko minnu ye an ka waajulikɛla dɔnniba amara u sigilen don amara y'a kuma mɛn u jɔn da la don jumɛn k'u bɛ kan ka wuli ko fantanw filɛ ka faga u ka hakɛ ntarakilen don u bolo amara ko mɔgɔw de bɛ tila ka n'u jɔ anw ma tuguni k'an ka na bɔ k'an ka hakɛ ɲini amara mun kan ka k'olu la sa mun kan ka f'olu ye sa an ka dɔnkilidalaw bɛ min les artistes ayi olu tɛ bɔ Amara olu fana kan ka bɔ ni nin problème ye ka da Amara n y'o de f'i ye Amara nata tɛ bonya na Amara n'o tɛ e bɛ se k'a faamu Amara e Amara Mali tɛ sumaya walahi a ka sumaya a ka di n ye nka an bɛ bolo min kan Amara ni Mali sumayara i k'a fɔ n ma tout jamana mun denw kɔngɔ b'u la Amara jamana mun denw furako b'u la jamana mun denw lakanako b'u la e bɛ se k'i miiri président denkɛ un comité défense o bɛ t'o wari de ta rappeur lankolon comédien lankolon denlankolon dangaden barikantanw e ala buna hadamaden i bɛ sa i bɛ da i kaburu de kɔnɔ i kelen mais i b'a dɔn qui s'assemble se ressemble dɛ ko jamana ka sumaya ala b'o jamana sumaya o tuma ala ko ye nkalon ye wa n ko ee place ko de ninnu différence ninnu bɛɛ y'a denlankolon suguya kelenw ye
a bɛɛ ye kelen ye ça fait honte ça fait honte ee kɔngɔ de filɛ nin ye jamanadenw na lakanabaliya furako n'i y'a ta tata pound ninnu fɛ arapɛriw tun bɛ jamana porolen fɔ mɛ bibi in na arapɛri ninnu kɛra cogo di n k'olu b'u futɛsi maliyɛnw na de arapɛri min bɛ ka se ka ma o y'a to fɛn foli ka di ne ye toro mɔbijak a bɛ to a bɛ dɔ fɔ bɔn a kelen tɛ n tɛ se k'a bɛɛ site yan mɛ dɔw barika banna pewu u ka arapɛri nin tɔgɔ de ye ɲɔrɔka nin tɔgɔ ko milimo milimo non k'a kan ka misɛn mali rap bɛɛ la o kɛra jeli ye sa an b'a dɔn ninnu dɔ i t'i da yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka wuli ka hayidara fasa dɔ da a ɲɛ kunkolo firifiri kan n ko ninnu barika banna e ni ala dulon min na i m'a ye u bɛ ka kɔnsɛri kɛ kɔnsɛri mɔgɔ tɛ ka taa u bɛ ka da u yɛrɛ la ka taa yɔrɔ yɔrɔ ta a yɔrɔ si tɛ ka fa an bɛ tɛmɛ ninnu kan nafati ninnu na kɔmana fɛn min ye mɔpiti mara ye je crois an bɛna video dɔ k'a kan spécialement video direct yɛrɛ tɛ an bɛ video dɔ monter a kama kosɛbɛ problème minnu wulila yɔrɔ minnu jenina an b'u bɛɛ bila a kɔnɔna na mais sani o cɛ i ka déplacement i taa yɔrɔ i k'a bɛɛ jateminɛ ko b'an da la nin wagati in na parce que n'i da don nin ko in na dɔrɔn a kuma ka ca ça c'est vrai ee an bɛ segin an bɛ na galamako la bi n'o ye nin lundi nin dans quelques heures o marche ye bon bɛɛ bɛ bɔ ni côté min ye i ka bɔ n'o côté ye bɛɛ bɛ na n'i ka galama ye rendez-vous kɔni ye 9h30 ye inchallah ee maison de la presse la an kɔni depuis 7h b'an sɔrɔ yen ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ marche min kɛra kunun an y'o de laɲini sa o kana autorisé bilahi a ma bɛn an ma cogo si la n'a autorisé a tɛ bɛn an ma cogo si la mais n'a ma autorisé an bɛ content parce que marche plan dɔ in an y'o bila an t'o la tugun bɛɛ bɛ marche ka commune na an bɛ taa n'o taabolo ye mais an ka plan yɛrɛ tɛ se ka o tun ye plan kɔrɔ ye n b'o de f'u ɲɛna sinon ka plan f'u ɲɛna o tɛ o mais ee, sini ta n'o ye nin lundi ta ye an ni kɔrɔ rasta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ee, maison de la presse la galama yɛrɛ ta kun ye mun ye fɔlɔ galama c'est symbolique galama ye mun ye Galama ye an ka dumunikɛlan ye dumuni bɛ tobi n'a ye dumuni bɛ labɛn n'a ye dumuni bɛ kɛ n'a ye ji bɛ min n'a ye fura bɛ ta n'a ye fura bɛ di den ma n'a ye a bɛ kɛ ka sokɔnɔna labɛn i bɛ taa yɔrɔ dɔw la i b'a ye galama u bɛ dessinw k'a la ka c'est tellement joli a bɛ kɛ ka sokɔnɔna labɛn galama en un mot galama ye jigiya de ye en un mot n'i y'a jateminɛ galama ye jigiya de bon an jigi de waarolen don an jigi misɛnyara an jigi karila ni galama min y'an jigi ye nin de sen fɛ an b'an ka revendication ɲini revendication ka ca balo dɛsɛ b'an na yɔrɔ dɔw la dumuni tɛ kɔngɔ de b'u faga ala ye diɲɛ don o don da o ye localité yɔrɔ janw ye hali bamakɔ yan se bi mɔgɔ o mɔgɔ a bɛɛ bɛ ka kule dɔ farala fɛn bɛɛ sɔngɔ kan ji ɲuman ka min a t'an bolo aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji bi feere de ji bidɔn kɛmɛ bi seegin bi seegin kɛmɛ o tɛ o se tɛ bɛɛ ye an b'o bɛɛ wulikajɔ la kalan tɛ sen na kalan tɛ ka kɛ n'i y'a mɛn denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalan kɛ o y'a sɔrɔ dumuni b'u kɔnɔ dumuni t'u kɔnɔ ekɔliso tɛ yen banw bɛ jeni ekɔliso bɛ jeni ekɔlimɛtiriw bɛ menacé pɔsɔni bɛ kɛ jiw la pɔsɔni bɛ kɛ ji la ni bagan o bagan y'a min a bagan bɛɛ ka sa bagan min sara sisan maa t'a hakɛ dɔn u ye pɔsɔni de kɛ ji la bagan fɛn fɛn y'a min bankasi yan fan na ko de a bagan bɛɛ sara mɔgɔw yɛrɛ sara Mɔgɔw fana sara. pɔsɔni flacon de kɛ ji la djihadistes b'o de kɛ sisan ɔhɔ les terroristes ɔhɔ bon nin galama kelen jamana in- galama bɛ fɛn o fɛn kofɔ a bɛɛ ntanya b'an na hali galama tɛ min kofɔ o bɛɛ ntanya b'an na bamakɔ yan mɔgɔ tɛ se ka boli moto sanfɛ a la hɛrɛ la su mana ko ni ci b'i bolo dugu kun dɔ in na i bɛ esansi kɛmɛ na k'i kun moto la i bɛ taa ka na mais bi bi na ni 22h sera ci mana gɛlɛya i bolo hali ni ci gɛlɛn don ban ni ci don ala kan'a cɛ janya n'i bɛna taa yɔrɔ jan ka taa fɔ walahi i bɛ takisi ta ka bɔ dugu cɛ ci takisi la kɔni i ma wari bɔ o ye waa kelen ni kɛmɛ naani ninnu ye bamakɔ o dun cogoya ti mɔgɔw bolo saraw ti ka k'a ɲɛma baara ti ka kɛ foyi ɲuman tɛ yen o bɛ se ka continuer o kan kan commandant ni kuma laban min b'i bolo i bɛ fɔ ni mɔgɔ minnu b'i bolo ka fo fɛnɛ filen filen filɛ nin a filɛ jiko b'an na baloko b'an na furako b'an na foyi tɛ filen kɔnɔ an b'a dɔn filen n'i y'a ta kɔni a bɛ balo de kofɔ baganw taara nɔnɔ kɛnɛ tɛ yen foyi nɔnɔ yɛrɛ tɛ kan ka sɔrɔ ka nɔnɔ ko ka gɛlɛn donc maliyɛnw n bɛ mun fɔ aw ye video kɛ an ye dɔ k'a la baara in terrain kan baara de don n b'o fɔ aw ye dɛ terrain kan baara de don an ye faransikaw ye sisan u ye mun kɛ an y'a ye sisan k'a fɔ de an b'an sigi jabaranin kɔfɛ n b'a kɛ tan n b'a dɔn tan n'i bɛ se dɔrɔn an ka taa terrain kan baara in terrain kan baara de don aw sɔnna o de don aw ma sɔn terrain kan baara de don nin fanga jugu in k'a ta ka taa ka bɔ an da la mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔw ɲɛni n'i ye san kɛmɛ balo mun b'a kɔfɛ saya donc an jɛlen na ni ninnu y'i faga o i bi sa u m'i faga o i bi sa walahi je suis prêt walahi Allah n'an ka saya de b'a kɛ jamana in bi wuli yarabi ala k'a kɛ a ka wuli ɔ ni président ka saya de fana b'a to jamana in ka diya a ka sa bi bɛɛ jamana ka ɲɛ taa ɲɛ walahi ala n ye n kali ala ni kira de la amara n'a y'a sɔrɔ jamana in a la taa ɲɛ b'an ka saya de bolo bilahi ala k'an kɛ n'a saraka ye jamana ka taa ɲɛ n'i y'a mɛn jamana ka jɔ dɔw de sara sani ala k'an k'a saraka ye min man kɛnɛ ala k'o k'a saraka ye fɔlɔ mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔw lajabara parce que problème bɛɛ y'ale ye bon mɔgɔ minnu b'i bolo ka fo i bɛ se k'o fo parce que n'i ye mɔbiti ka bila kuma la ka mɛ n'i m'a da kɔlɔsi dɔrɔn a bɛ nɛni kɛ d'abord donc amara eh, n bɛ n kɔrɔkɛba fo n'o ye tunkaranke kibaru musa jawara ye ka bɔ an fɛ fo états-unis minnesota ale ni génération bɛɛ ba génération bɛɛ ba jeji sikɔ an ka musokɔrɔba ɲuman n b'a fo dan tɛ foli mun na ale ni n kɔrɔkɛba n'o ye dani ye sababu ɲuman dani ale ni hɛrɛ dani vraiment n b'a fo dan tɛ foli mun na ale ni an balimamuso jɛnɛ sogodogo n b'a fo kɔsɔbɛ dan tɛ foli mun na ale n'an balimamuso min bugɔra kunun amara n b'a fo foli belebeleba nana nana vraiment je suis fier de nana walahi ala nin ye muso min ye muso cɛsirilen don u y'a bugɔ a ka hakɛ de nɔfɛ n'a fɔra fanga kɔni i taara bila muso de la k'a bugɔ o fanga kɔni o y'o nɔgɔyatɔ ye walahi ala n'i y'a mɛn président o député o fɛn fɛn i bɔra muso de la donc an bɛ mun fɔ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo i ka tɔ bɛɛ fo voilà i ɲinɛna fɛn fɛn kɔ a bɛɛ fo vraiment donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ta mɔpti yan nɔ n yɛrɛ ka sécurité n'o ye ali tarawele libyen n b'a fo kosɛbɛ ale ni negezi n b'o fana fo dan tɛ foli mun na negezi o ye n ka filmage kɛla ye laji tarawele a tɔgɔ yɛrɛ jumɛn a tɔgɔ de ye laji laji abubakari

Donc an teri don, an bɔra Sabalibugu i bɛ woro sɔngɔ non n ko ne fa tɛ ne mɔkɛ don, ale ni tonton kabanogo, ee an ba man kɛnɛ, ɔn, an ka musokɔrɔba man kɛnɛ an ka foli k'a ye, ɔn, ni o ye Fanta Dan ee Dan Dansogo, Fanta Dansogo, unhun, an baɲuman don, an baɲuman don, an ka foli belebeleba b'a ye k'an bɛ dugawu k'a ye Ala ka kɛnɛya d'an ma, bon an ba fana Ee an kɔrɔmuso an ba ayisata sidibe états-unis ayisata sidibe an b'a fo kosɛbɛ dan tɛ gaba o mɛ an b'ale fo kelen don an bɛ ɲɔgɔn awa keyita fo fila an bɛ c'est à dire an tɛ se k'a bɛɛ fo sisan n'an k'an b'a bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ la ayisata sar ne yɛrɛ kelen balimamuso an b'a fo dan tɛ foli mun na ale fana vidéo kɛla waraba don ale ni wa
tous ale ni jason malifara eh, non suker ah, eh, amara non solo tamani c'est à dire a bɛɛ de ka bitɔn kulubali ah bitɔn mm, ale yɛrɛ b'a la suwese eh, ale ni alias ba seku sakɔ depuis états-unis voilà ninnu bɛɛ de ka foli bi yan nɔ ah dan tɛ foli mun na n'an k'an b'a kɛ sini b'an sɔrɔ yan nɔ vraiment kasamalakaw an b'u bɛɛ fo vraiment on, on salue tout le monde an bɛ bɛɛ fo vraiment ale ni n terikɛ eh, cdr kanubaba don ale fana bɛ eh, mɔpti sewari a bɛ feereli kɛ ko kaka tanbura an bɛ kaka tanbura fo dan tɛ foli mun na foli belebeleba ale ni eh, musa kɔnte fo faransi kɔnɔna na an b'a fo dan tɛ foli mun na eh, an bɛ bɛnkɛ sangare fana fo n terikɛ don mhm. bɔn kunnasini fana dɔ ye kɛmɛ naani crédit ci ma ko n ka kɛ fɛn ye quoi mhm. je crois a tigi y'a ci ma siɲɛ fila ko k'a kɛ forfait ye mhm. a ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ denmisɛnninlamɔgɔ de bɛ sɔrɔ kosɛbɛ bon an ka foli b'u amara an balimakɛ dɔ fɛnɛ bi ye n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ amara dan tɛ foli mun na ale bi eh, belgique ko nunalo nunalo n ka foli belebeleba b'a ye commandant mete ka bɔ fo bamakɔ mohamed diallo mohamed le parrain mhm. ani eh, ah, le parrain le parrain an b'a fo oh, an bɛ bɛɛ fo quoi Amara n ka musokɔrɔba ɲuman fɛnɛ n b'a fo dan tɛ foli mun na n'o ye eh, madame Jawara eh, tɛnɛ eh, Sidibe a ka foli foli foli belebeleba bi yan nɔ dan tɛ foli mun na walayi don o don Amara a bɛ duwawu k'an ye walayi madame Jawara tɛnɛ Sidibe an ka foli belebeleba b'a ye vraiment dan tɛ foli mun na ah, Burama Tarawele bɛ kasi la CDR mɔgɔw Mopti Haruna i ka foli belebeleba bi yan Yɛliko ye ninnu bɛɛ ye cdr kanubabaw de ye cdr élémentbaw mɔpti u ka foli jagina sago aa alima i ka foli bi yan dan tɛ foli mun na a dan de don a bɛɛ tɛ se ka fɔ bi mais pour que an ka se ka bɛɛ fo kosɛbɛ an ka an bɛ liste ta ee pima bɛ yen n ka jeli gwɛba
amara pima ye n kɛra jeli halala i b'a fɔ de jeli hɔrɔn ani jeli halala bon ne den don pima pima belebele non commandant b'i fo depuis bamakɔ sigi la amara pima jeli n y'o de fɔ amara jeli hɔrɔn fana bɛ yen koyi an tɛ jeli bɛɛ gosi bere kelen na jeli halalaw ale fana ye n kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛ yen nɔ n'o ye kuyate mohamɛdi kuyate mohamɛdi kuyate edm na ale fana ye jeli hɔrɔn ye dɛ jeli hɔrɔn bi a ma ban dɛ i tɛ hɔrɔnya to ale la dɛ minnu m'a fɔ k'u fa wari u ba wari walahi ala an bɛ jakite fana fo walahi gidi yɛrɛ ɲuman ko jeli b'i ye jeli b'i ye jeliw jeliw an b'aw fo walahi ala malgré que u m'u ka jeliya bila ko wari an bɛ jeli dɔn ni mun ye ni hɔrɔn kɛlɛla dan tɛ foli mun na jeune o jeune bɛ yen n'u b'u ka faso kɔ n'u ma sɔn nafolo la k'u danbe ye an b'a bɛɛ fo donc sɔgɔma inchallah à partir de 9h30 ni ala sɔnn'a ma inchallah an kɔni an bara 7h b'anw sɔrɔ yen 7h pile inchallah merci beaucoup n'ala jɛra n'a ye inchallah